ndị be anyị daalụ m anyị na-ekwukwonu na ọ ya-amagbukwonu onwe ya ma omenana kọnel prọfesọ francis duru kọwara ndị nze ndị dị ka kenneth ileọna dai nwaokike josiah collins ndị na-ewetara anyị ozi ọgụ Israel na Iran na-anụ na ife mekwaranụ Israel ji welu sie ike o siri bụ na ndị Juu ka na-eme ọtụtụ authentic omenana na religion nke ha na-akpọ Judaism ọ bụrụ na ife ndị Israel na-eme ndị obodo ndị a na-akpọ Israel na-eme bụ oke ite o nwere ife ha ya-emepụtanwu ọ bụrụ na ife ha na-eme bụ chi fo n'ụtụtụ ejesia na warehouse ndị mmadụ nọdụ na-ekpe ekpere ka ego si n'enu daa visa dị ha mkpa ha ejee na warehouses ndị mmadụ meghesịrị ndị meghesịrị eyi suit na-amani enu na-amada na-equote baịbụl ha amaghị ihe baịbụl na-akọ o nwere ife ndị Izrel ga-emepụtanwu mana maka na ndị Izrel ka na-eme omenana nke dị na religion a ha na-akpọ Judaism onye Izrel ka nwere ike ịjụ ajụjụ ị sị ya na o kpee ekpere o nwee ego ọ jụọ gị ife kpatara na gị nwa ekpebeghị nwee wee na-agwa ya na o kpee na ọ ga-enwe ma nya kwụkwa gị tithe kwụọ gị offering gị nwa na-agwa ya nya kwụọ gị tithe kwụọ gị offering kedu ife mere na ị kpehọrọ onwe gị ekpere nwee ego ahụ maka e kwukwanụ maka tithe na offering na baịbụl mana ife e kwuru na ọ ego ndị mmadụ ya-eji goro ife na ọ bụrụ na ha enweghị ife ubi weta ife ahụ na obi ụmụnna ha ụmụnna erikọọ ya ọnụ mana ndị be anyị sị na ha achọghọzi ịgụ akwụkwọ maka na ha sị na ha achọghọzi ịgụ akwụkwọ o nwebere ife nọ ha n'ọkpa ntọala ha ya afụrụ ya Francis n'onwe ya na-agbakwanụ mbọ ka Igbo wee sie ike ọ na-abịa Shabbat Service Omenala Defenders ebe ndị Igbo na-amụ omenala ebe nka na-ekwu na ndị niile a na-afụ na-eyisi akwa white ụmụnne anyị ndị chiri priest nke ndị Christianity na katọlik ha chọọ ịmụ omenala na ha ya abịawa ebe ahụ Francis na-abịa kwa Satọde upon na ọ wụ full professor of medicine ọ medicine kacha na courses niile a na-agụ n'ụwa eji m PhD ejighị m ya na medicine mana m ma na ọ medicine kasị dị comprehensive na ife niile a na-agụ Francis Duru na-abịa ebe ahụ ebe ndị Igbo na-amụ maka omenala upon na ọ wụ medikal dọkịta ruo prọfesọ na ya dọkịta Chira o nwere PhD na medicine ọ na-abịa ebe ahụ ebe ndị Igbo na-amụ maka omenala na wee na-ayọ Francis na ọ kọwara ụmụnne anyị ahụ bịara ebe ahụ na ọ ya amagbukwọ n'onwe na isie ike etu ihe Izrel si wee si na ọ daghị asọ anyị nsọ anyị dị etu ihe Izrel ọ ya adụnwa mma ọ ya amagbu onwe ya ana o nwekwa etu anyị ga-esi dị etu ahụ na ọ wụ na anyị amụtaghakwa omenala o nwere ife m ma akọwa ebe a maka ndị be anyị a na-akọwaziri ha na ife ahụ mkpịsị aka ise ndị be anyị na-eche na ife ya eweta teknọlọji na sayensị wụ ije yunivesiti ije na the best universities in this world gụchaa akwụkwọ mana ị mahọ ife i ji wee jee ebe ahụ ị mahọ onye ị bụ highest thing ihe eji emepụta awụ ịchọta ọrụ n'ofu yunivesiti na-eripitikwa ife ahụ ife ndị ahụ ekụziri mana onye ma onye ọ bụ enidihọdụ ije ebe ahụ i jere wee mee nya wụ sayensị and teknọlọji ahụ ndị be anyị na-eche nọ na yunivesiti ka a na-amụ ndị kụziri anyị na-ayọ ayọ akpụ ayọ wee wepụ poizin dị na ya ha ejedu yunivesiti yunivesiti nke ha jee wụ omenala ka ha mụrụ and na o nwekwu teknọlọji nọ n'ụwa ka nke ahụ amerịka Israel Russia China Ukraine ha na-emepụta ife taa ndị na-eme ya abụhọdụ sọsọ ndị jee yunivesiti ndị na-eme ewu ndị mma ndị ha bụ America onye na-elidi n'ife niile na-eme n'ụwa ọ bụhọdụ na yunivesiti ka ha nọ agụta ife niile a ha na-eme ife butere ife niile ahụ ha na-emepụta wụ na ha nwee religion na culture na-epushu ha ha na-emepụta ife oge ndị Igbo kwụsịrị ime omenala mewe omenelu ka ndị Igbo na ndị na-awagharị n'ime ọfịa achọ ndị ha ya egbu ji wee wụrụ ofu ife ndị nke ahụ na-egbu ndị mmadụ ụfọdụ ndị Igbo a na-eni mmadụ na ndụ maka ego mana oge ndị Igbo na-eme omenala ife eji marụ ndị Igbo ofu ife eji marụ ndị Igbo wụ na onye ajụjụ ada efu ụzọ aka mee pịtị ọnụ emee pịtị ebe onye dara wụ ebe chi ya kwaturu ya ndị Igbo macha ife niile a oge gboo na ha mazikwa kịta now Francis Duru kọwara ụmụnne anyị na ife ha na-eme dị mma mana ọ ya-amagbukwa onwe ma ha buru n'obi na ọ ya-adụkwanụ mma ka ndị Igbo dụkwa etu a ndị Israel dị ka ha na-ekwukwa maka anyị ka ndị Israel a na-akọ maka anyị ọ bụrọ sọsọ anyị ya na-akọ maka ha nwa ha kọọ maka anyị ọ wụ arụ mba